a a dalitso kabambe ndi amene adasankhidwa kukhala purezidenti wa chipani chimenechi ndimafuna tiyambire ndi inu a ndevu zamwayi kuti can you weigh in on this development abwana kunena zoona chisankho chimene chijachi anthu ambiri ada- adapukusa mitu yawo i think ambiri sadapukuse mutu ndi kuwina kwa akabambe koma ma margins mmene adachitikira pamenepopo chifukwa chokuti yes mwina nkutheka kuti ambiri ankakayikira kuti kodi a secretary general akafika kutali bwanji chifukwa chokuti if you ask me ndakhala kuti ndali mlangizi wa mai patricia kaliati nkanauza kuti mai imani kaye pa secretary general pompo akuti anthu anauza chifukwa chokuti ukakhala kuti umaziwa kugwira pa golo sizikutanthauza sotha ukamwetsa kusogolo yeah. uzikhutisidwa kuti pagolopa ndikuthandizira timu iyi kuti mm. izipambana nonse simungakhale omwetsa kusogolo so timu pamakhala ma positions osiyanasiyana ofunikira mm. so mwina kugonja kwa mai kaliati ambiri mwina ankakuona komano kugonja kumene anthu ambiri adadabwa nako ndi ma margins amene adaoneka pamenepopo makamaka mwina kudali kwa mtumbuka komanso ah, Akambala. akambala yes mwina timayembekezerabe kuti mwina amapita anthu folo mmodzi akatani akatenga chinthucho koma anthu ambiri adadabwa kuti kodi ma 20 ayenda bwanji kuti anthu akuluakulu ngati amene ajawa ndikumapeza ma 20 20 ah, akabambewo ndikupeza 636 votes zimene pakhala zoyankhula zambiri mwina chifukwa chake zachedwetsa program iyi chifukwa choti special kwagwanji imaphulika nthawi yomweyo koma timaunika zina kuseri kuti anthu akunena chani kumbuyo kuti tikabwera pano tikambe nkhani zonsezo mu uthunthu mwache so if you ask for my reaction is kuti yes i expected kuti one person is going to carry day but i thought kuti mwina pakhala mpikisano kwambiri mmene tidaonera ma positions ena mapezeka kuti yes anthu akuwina koma osati mwina ndi landslide imene idachitika ndi mmene apambanira akabambe so ngati idali message imene ma delegates amafuna kuti ayipereke i think message imeneyoyo ndi kuti is loud and clear kuti amafuna mwina akabambe wina asayandikireso ayi so for me ndinangoti wow that was my reaction
Inu reaction yanu inali yotani mu- mutaona the margin?
ntaona uh, uh, the margin Mm. uh, uh, it shocked me uh, mwina nenera mwina ndikuzama i didn't expect mwina kuti margin itokhala yaikulu choncho mwinanso uh, potengera kunena kuti uh, ukaduka mu- ukamumva aliyenseyo uh, ukamva mtumbuka mbali inayi akamalankhula ukamva akambala akamalankhula kuzamva akabambe kumanena i think awa ikhala neck to neck eh koma kudzaona kunena kuti ah, ah, ah, akuluakulu atatu aunjika ma 20 chakuti makati mali mali ya 20 chakuti amakhala ngati NPK fertilizer 21, Okanga- okanga fertilizer?
Okanga fertilizer. 21, 22, 26. Okanga Oh. fertilizer.
Mm. Eh? Ah, eh, mene makanga fertilizer. Amatero, eh? Ya, ma- ma- 21-26 NPK Okay. N-yo ndekuti anthu amanena kuti ndi ndani ndi mtumbuka mtumbuka of course amalemba ndi M Okay. nanga si NPK Ehe. ndi N-yo anamusandutsa kukhala mtumbuka Okay. P uja Patricia Mm. K Kambala

anazadabwa nkuzaonetsa ka smile kamene ka genuine Ka fake, kwenikweni. ka fake. so onsewa atatu they didn't see it coming inu munakamba za kukhutitsidwa ndimafuna tiyambire pamenepo ngakhale ku baibuloku kwa afilipi philippians chapter 4 verse number 11 akunena kuti sikuti ndinena monga mwa chiperewero pakuti ndaphunzira ine kuti zindikwanire zili zonse zomwe ndili nazo anthu sakhutitsidwa bwanji munthu mchikhalidwe chake Eh. amafuna zambiri anthu amene amakhutitsidwa amakhala kuti ndi ambiri ndi amene ali ndi zambiri kuposa mmene akufunira koma ambiri amene ali pa, pa, pa, pamunsi amasilira atafika pamwamba I- a classic example of what we saw there Yeah. that's why nanena kuyambirira paja kuti if you ask me

Ndakhutitsidwa kutsogolera chinyamata ndi unyamata nthawi imakwana. Ndakhutitsidwa ine nde tidamuona nayenso ndi zimene ndili nazo.
Enawa if you ask me for example eti pakuyankhulidwa zinthu zambiri zimene anthu akunena kuti iyayi mwina chani zonsezi izizi ndi delegate. Abwana delegate ndi munthu wokuti panopa chifukwa chake even title ya program iyi ikunena kuti mphamvu za delegate. That's right yeah. ine ndikukuuzani kuti madelegate ena amayimbira apapa kuti even a Mtumbuka nkumauza kuti tikudabwa kuti mwaluza bwanji bwana pamene sadakavotera tikudabwa we not we even surprised how have you lost we voted for you anavotera wina akuziwa ndithu kuti akunama zoona masiku ano amalawi achenjera yeah now kuchenjerako ukhoza kukuyang'ana malingana ndi mmene mbali imene uli kodi achenjera kapena akuziwa kuti amapusitsidwa so akumakhala nazo zimene akugwirizana kumbaliko akafika pamaso panu ngati pali ndalama ndalama akudya ikafika nthawi yopanga chiganizo akumamvana ngati akuti chimvano cha mavu choninga pa mimba because i- i- that's why tikunena kuti 636 kwa 21 22 26 abwana amalankhula nankho eh?
the margin that is there abwana you, you honestly that's why mmene amakamba a Msukuluza kunena kuti mutati muone chithunzi cha Mtumbuka mmene amalengeza zotsatira akuti kukamuyasa anadabwa Kukamuyasa.
didn't believe it because I think atazalengeza za Mai Kaliati anazadabwa eh, eh, Kaliati 21 Yes, ona.
nkuzalengeza 20 Twende atoje pale.
yes Twende atoje pale. Walisema 200. a Mtumbuka 22 a Kambala 26 yet adanena koyambirira kuja kuti anthu amene avota ndi 700 mwakuti now chinanso chimene chinazapanga ndi choti ma null and void and anachifotokoza kuti ma null and void anthu ama- amavotera a- a Chilima 33 kutanthauza kuti even malemu Chilima a- awina mavoti ochuluka kuposa anthu amoyo amene amapikisana nawo amene padafotokoza mfundo zawo now that kwa munthu amene ukupita kuchisankho ukuyembekeza kuti ukawina nde ukaluza ndi ma margins amene ajawo umayenera kuti ubwerere ukaone kuti ishi anthu atikana chonchi chifukwa chani nzathu yamkonda chonchi chifukwa chani anthu abweretsa nkhani zosiyanasiyana e ndalama e chanichani yes probably i don't think mungapange kampeni ina yonse popanda ndalama kulibe amene amapikisana pamene pajapa amene amene sanagwiritse ntchito ndalama sizingatheke Zona.
Zingateke. They paid over 20 million abwana ndi ndalama zokha zokha. Yeah. Ndakapikisana mipando imene jai. mai Kaliati think anali bila 10 poti ndi mayi amali Yes, theka. yes. Koma zibambo atatu aja Anapita 60. Now how you use money mwina pamene ukhoza kunenera kuti kuti azathu amagwiritsa bwanji ntchito ndalamazo kuti anthu amveka because money alone I don't think ikhoza kukupasa zotsatira. Taonapo ma convention ena amene anthu ankatchula ndalama zitalizitali koma tidamva kuti anthu omwe adalephera. So china chimene chimavuta bwana tili pa nkhani yomweyo ndi yokuti mukupita anthu folo. It's obvious mmozi akapambana. Kodi amene mutakalephere mwazikonzekeresa kuti tikakalephera tigwira bwanji ntchito ndi anzathu tikakhala pati chifukwa bwana this game umayima malo amodzi so zoti ukapita pamenepopo That's right, yeah. you are not ordinary member Yeah. you are an ordinary member unless mwina achita kuchita co-opt in kuti ukhale mu NEC muno pokupatsa udindo now chimene ndikuchiona ine ndikuchiona kuti anthu amene aluzawa so far I haven't heard kwambiri kuchokera kwa a Kaliati koma Mtumbuka akunenanso kuti ah, i think it's okay zikumveka kuti a Kambala kuti ena akuona kuti a Mtumbuka sali kumazamveka kuti yekha ngati pena pake Anaula. sakukhutisidwa ndi kuluza kwake so question is mwana akabwera ku nyumba nthawi zathu osati ana masiku ano koma nthawi zathu timabwera ifeyo tikadya 20 20% kumauza makolo athu kuti aphunzisi andibera malikisi ndi makolo aja amafunsa kuti kodi olo atakuonjezera angati kuti iwe ukhoze chifukwa ukamadandaula pena zizioneka ndi ma margins aja with these margins kuti upangitse remark Maneb atichongetsenso mayeso uli pa 20 you think anthu akubera 500 Ayi, asatero. so

so ama- amapereka ama- ama- amalitchula vuto nkumawauza kuti ineyo ngati Kabambe this is how i think i can come in ndikuthandizira ku- ku- kuthetsa vuto iyi so ineyo i followed him through kumuona kuti munthu uyutu angakhale mmene sakungolankhulira voti practically atha kupanga izi Eh? so umatha kumaona ena ena amene pajapa afera ine ndinayambitsa nawo chipani Im- im- im- imene Afuna sympathy. imene amayenda nayo yo Okay. kadi yawo

Ii, ngati mwandiputa mwina simudzandiputanso okay so ndikuona kuti anali ndi ma issues amene amapanga relate very well ndi delegate yeah eh Yeah.
delegate amamulankhula pa chimene ali nkumuuza kuti yankho lake ndikuganiza kuti litakhala utere so chinthu china advantage ina imene anali nayo uh, i think ma delegates aja mwina samangoyang'ana ku- ku- kupambana pa convention apapa amadzayang'ana kuti kodi tikhala ndi candidate okuti atha kukayima pa 2025 ballot That's right, yeah. that's another thing so abwana dziko ili la Malawi mukati mulondetsetse chakula chinthu koopsa ndi nkhani za chuma Yeah. chimene tu chi- chu- chikutekesa dziko ndi chuma so if there will be anthu amene when you listen to them you watch them speak nkumakuuza kunena kuti ineyo chumachi ndikuchidziwa kuti vuto lake ndili and ineyo i think i can do this and when they do a, a track record ya munthu

mbuzi ikhutisidwe kuti ine ngati mbuzi Yeah. ndine wokwanira kulamulira ngati mbuzi That's right. ng'ombenso inenenso the fact yokuti kaya anali limodzi ndi malemu chani it doesn't zimenezo ndi kufuna kuti anthu akumvere chisoni Yeah. it's a sympathy vote Mm. kuti anthu chifukwa chokuti now tidanena pano mu program ina kuti do not overplay yeah achilima ndi imene makhalira kuchedwa chifukwa imakwana nthawi anthu akufuna aone amve za inu Iweyo ndi ndani iweyo? achilima adapita bwana there is not going to be another chilima tivomereze and anyone trying to be chilima is going to fail miserably Zoona. be your own man tell us who you are what is it that you're going to do ifeyo tikupeze kuthekera kwako based on you be original so zambiri zimene zimavuta kumene kujaku you could actually see kuti anthu akumafuna kuti azi ama- amakhala mu chisoni cha ngozi idatigwera ija nkumaona ngati kuti imeneyo akhala kunena kwambiri anthu ambiri amagwiritsa chimene chijachi ngati chi- kampeni yawo Political capital. kuti nde capital yanga imene ndizikamba za ngozizi ine ndikhala pa udindo chifukwa chokuti funso lina ndi lakuti kodi a- a- malemu chilima akadakhalapo anthu onsewa akadapikisana nawo enawa amapikisana chifukwa amakhulupirira kuti mwafika pa upresidenti kapena amakhulupirira palibe munthu Palibe munthu. nde ine ndikoza kukhala ngati person ndizosiyana zimenezozo to challenge munthu alipo kunena kuti bwana i think ineso ndikhoza ku- ndakwanira Yeah.
ndi kumapanga zokuti chifukwa choti pamaina pakhale munthu therefore ntakhala ine that person what message do you have for the people of malawi pali delegate wina akuti dzina lake ndi samuel kanwara dzina la chitumbuka walankhula mwamphamvu kuti akufotokoza what actually led kuti a- akabambe awine Kuganiza kwake. Eh, kuganiza kwake ndi akutchulamo zinthu 4

akakumana ndi candidate ma delegates wina mmene wakhalira pa phone ayi kugirana itatere ndi choncho alowa alowa meeting pa phone ndi amanena amanena kunena kuti phone ya akabambe ife sidaione sili kuidziwanso kuti phone amakhala phone yawo kapena ndi mm, blackberry paja amakonda blackberry blackberry kodi ilipo blackberry fada ayikonda ndi kwambiri kale ndiye mwandiuza koma pitirizani pitirizani
pamene akuti akabambe akalowa meeting samayankha phone

abwana munthu amene wasankha ofesi yokuti anthu akuchita kukusankha ndi ofesi imene tima ego tako tonse timene akuti utiunjike kaye apo That, that's right, yeah.
Mwamvetsa? That's right, yeah. ukhale munthu woti anthu athe kufikira pali anthu ena okuti akapempha udindo kuti ndilembere ntchito koma tsiku lake kuti ah, mkulu uyuyu

okay Very important. Udzi- udzifika pakuti ulule- eh, chifukwa chake ndimaona kuti atsogoleri ena andale how they behave umaona zoti awa ali very detached from the world bwana
anthu amene amasankha anthu kuika pa mipando anthu ambiri mutati muone level ya kamvetsedwe ka anthu Ife maphunziro awo. Yes.
okay that's why

ukumvetsetsa mavuto awo and you bring solutions that's it now awa anali akufotokoza chimene ndimangofuna ndionjezere zimene akunena awa nchokuti nthawi zina anthufe tili ndi mwina nzeru za mklasi Yeah. ndi nzeru ndithu ena amaziwa kuyendesa mabizinesi ena amaziwa koma zikafika ndale zathu za chimalawi chief you need to understand kuti ndale zake abwana ndi za level iyi Siza- siza- kama- aya bwana sungabwere pale pajapo kumayankhula zizungu za mphamvu

Uh, kodi ndi mbaibulo eh, mbaibulo nyimbo ya nkasa akuti wina analawirira mamawa mm. wina anabwera masana mm. wina anabwera madzulo mm. kokakebako mm. koma nthawi yo- yo- yopereka malipiro anadzapatsidwa mofanana there's a certain song Eh, kwambiri ya
kukhala kuti ndayamba ndine pali miyambi iwiri liwiro la mchenga kuyambira limodzi ndiye pali kuthamanga sikufika iwiri imakamba zokhangati zofanana Yeah. kukhala kunena kuti ndikukambatu za delegate tsapano Yes, yes. delegate yu ndikumamumvana kuti ndi voter chifukwa Yeah. chaka cha mawa Mm. mdziko muno mukhala zisankho ma delegate Ndi Mukhala delegate, chisankho. ma delegate, Ma ma delegate delegates omwewo amene aja akhala kuika mafumu pa mipando mwamvesesa Yes. zimene zachitika ku ma conventions specifically ma lessons aku utm

delegate mm. amene ine ndikufuna kuti azimveka kuti ndi voter mm. koma ndi delegate mm. discussion that's right yeah ali ndi mphamvu mm. yokuchotsa pamwamba pamene umadzimva kuti ulipo ndikutsitsa fwefe mm. basi done that's it and sapanganso ndi chisoni ayi umawona a Mtumbuka ija amachita pepa cha delegate amwene ata anamiza zimakusana anthu amayimbira bwana mwaluza pa iwe ndibotsa ine ndimanga na ma, ma, ma visuals atu kumene amakumana ndi anthu

candidate akaona chigulu nyimbo zikutheka inu momwe a Kaliati amakumana mumakambapa ndi anthu momwe a Mtumbuka amakambapa ndi anthu amauza chani nthawi imeneyo akamabwezera ma refund ama transport bwana tagwirizana Yes. inuyo basi bwana kutoko delegate uh, delegate adadya ndalama ya candidate nkupita muli muja kukasiya osaka mvotera ndikukapezeka munthu 21 chifukwa yake munthu amafuna ku-
zona 21 akazichotsapo iyeyo mwina ndi abanja ake ndikuti andivotera ndi angati yeah you see so Anthu agula mapaketi a sugar kupereka. Anthu amapatsa ndalama. Anthu amadya zimene zija. Abwana anthu akangonena kuti ifeyo wathu ndi uyu tagwira. Amakhala kuti agwira ndithu. So no matter what sort of politics you're going to play, amangogwirizana kuti okay, abo- abwere timvere. Amene kupitsana kuti Amatero kuti tiye timvere.

Chi- chipani chimanena kuti aliyense mupange treat kuti mumulandire Yes, mfundo mfundo zake, mfundo zake. timulandira abwana delegate ndipo ineyo ndikuma- ndikumamvera chisoni atsogoleri amene akufuna mipando they have to wake up abwana they have to wake up and realize titha kuphofomoka anytime nanena kuyambirira yes a Ndevuzamwayi delegate adachenjera in this case the voter Yes.
kumuganizira kuti a uyuyu i think eh, sakuona kapena uyuyu samaganiza bwino mmene manene amuja anthu ake ngosazindikira chanjani abwana ka- ka- kaja adayasamula Mtumbuka kakuti tidzakaona 2025 Yeah. ena sakuti "Ah, kudabwa so amanena kuti konza chani kudakayaka dzuwa i think ndangoyiwala mwambi wake bwinobwino pano aliyense akuyenera kuti azikonza zimene akuyenera kuti akonze delegate akuyang'ana mwachidwi kodi izi zikunenedwa apa zoona zabosa uyu kodi timudyere ndalama kapena chiyani chifukwa chokuti apawo ni mizu yakachera amakumana pansi Amakumana pansi. amakumana pansi ndi Amalawi akakumana pansi kuti afuna kupanga chiganizo taziona maconvention onse maconvention onse apitaapita bwana Madali kuti eyi how transparent was this vote inu mkuona kwanu tiyambe mwina ndi inu poti inu mwangomaliza kumene kuyankhula Ku- kuti wina anganene kuti adandibera Ah,
ndinalankhula ku- kumayambiriro kunena kuti munthu atalankhula kuti anandibera ndiye kuti he or she is expressing or enjoying a right to freedom of expression okay opinion yake Yeah.
imene akuonera kuti mwina sizinayende bwino the burden he- that he has or she has ndiye kuti apange proof

muti musapite kuti mukawauziretu zimene timaziona ma convention mwina Okay. asadalengeze uku amakhala kuti Anayamba kale- mamonita anayamba kale- akauza kale makandideti Mwina. Apatseni- apatseni pano, a- amalize kale. so adali ndi mabaketi okuti amachita kuoneka kuti izo zilipozo ndizo zikuoneka panalibe kuti adanyamula kukasiya kuchipinda no and ama- ama- ananenanso kuti mmene tikulengeza mamonita avomereza ngati monita wina anali wokuti sanavomereza ameneyo ayimike mkono pompa n'kunati aa Inu acheya musanene kuti ma monitor avomereza zimenezizi ife tipanga because kudalinso ma auditors. Okay. Ma auditors ndi amene amagwira ntchito yonse ija ndi amene amapereka zotsatira zija kwa acheya amene amayendetsa zimene zija. Okay. So monitor pa nthawi imeneyo akhoza kunena kuti zinthu zi- ndi pamene akumuuza kuti asayinire. That's right, yeah.
You, you cannot sign for something zimene ukuona kuti nzolakwika komanso akulengeza uli ndi ufulu onena kuti ayi musanene kuti ife tagwirizana nazo chifukwa zimenezozo si zimene zachitika kuseriko zinazi zimene akunena ndikugwirizana ndi awawa abwana kunena kuti munthu ineyo ndaberedwa koma kukubera kwakeko abwana kumadabwa kuti kodi olo okay akubera nanga mwachisanzo that's why padali mavoti enaake 12 amene sadagwirizane kuti ampase ndani but adanena kuti mavoti 12 amenewawa olo nditawapasa anthu enawa still landslide imene yachitika ukuyi simungampeze so anthu akakhala kuti akwiya Yeah. akufuna kulankhula through vote yawo abwana umaona mamajinsi Okay. that's when you see anthu amene akuyandikana chonchi you can actually see kuti people were divided Yeah. kuti kuti tisankhe uyu kapena tisankhe uyu mamajinsi awo sasiyana koma kuno ndi uku abwana mm. zimachita kuoneseratu kuti a- a- akuluakulu anthu akukanani uyu munthu amuvomera
wina atabwera mmene ndikumvera I, I, i haven't confirmed kuti uh, sinamvere ma- ma- ma audios awo kuti atsimikizadi kuti akudandaula aberedwa koma kubwera kunena kuti aberedwa kuberedwako sipangakhale

Amayima pompo ndikupanga tiki ndikumaponya mmenemomo nkumaoneka mmene akupangira pamenepopo ndiye kuti mmene mukuneneramu mm. kapena atadandaula mwina ma processes ena building up mm. to the voting mm. but the voting itself mm. kunena kuti ayi tiyeni tizivomereza penapake kugonja mm. maka kukakhala kuti kugonja kwake nkwakutali chonchi mutasiyana ndi mavoti atatu folo and, and, and ineyo yes, ineyo i don't know kuti kutuluka kwa uh, uh, uh, anthu atatuwa after kulengezedwa kunena kuti Ah, a Kabambe apambana fana ndawaona atuluka amagwira mkono koma sanakhale mmene a Kabambe ankalankhula Koma anachita- anachita ngati I, I, fa- I found it uh, sinachiona ngati chinali chabwino kwenikweni uh, I know kunena kuti umatu zakhayo nchija kwamba ndokana mapiro okay wakapemba imwa 22 21 how much did I spend

asanatchule kuti awina ndi a Kabambe anthu adayamba kale kusapotira a Kabambe ndi anthu aja adayima khangata kukapasa muna kabambe ndiyese udali khumu mbali yako Chabwino. Adakuti phazi- phazi thandize.
adakuchita chakongo abwana phew. phazi thandize how can you say come back and say kuti you are still a UTM member yet you are rejecting munthu amene mwasankha mesa the whole purpose of having a convention Yeah. was kuti musankhe munthu amene nonse mumvomereze chizungu chake

nanga mmene zimakhaliratu mukadawina mapresident folo amayi Kaliati aka a- a Kambala ndi a Mtumbuka. a Mtumbuka tiwadzudzule Oh, a- a Mtumbuka Mtumbuka ndi mtundu Okay.
Mtumbuka basi tiwadzudzule pano yes sadaonetse khalidwe labwino ayi akadakhala mzawo achaye speech mm, aombere m'manja, aombere m'manja mm, ndikumgwira chanza tigwira ntchito limodzi mm, onse ndi UTM kwa chipanicho osati kunyanyala iya a Kamala Harris adavomera kuti Trump ndinu munthu e zoona achaya kugwetsa manje zoona kugwetsa ah, ujeni convention imene ija imachitika pa mutu onena kuti SKC's legacy beyond, beyond 2025 abwana imagine a Kambala a Kaliati a Mtumbuka aluza now uh,

ngati pali china chake chimene ukuganiza mu kampeni mwanga Chakuthandizira. Borden Matonga. yes Borden kuti Matonga.
ndikoza kuthandiza i am willing my brother you can always call me and ndimacheza mpaka pano nditakuonetsa ma message kazimu kumanena kuti ine nde ine that's a problem ndingathandize Yes, oh, naye.
alipo ena even lero li kuzi- kuzipani zinako chisankho chakamaya chakapambita mmene amazitukumulira ngati a finye kuti akaluza sakavomereza yes

a Michael Usi mm. kuda ti- ti- ti- tiwerenge kuti akuchita chiyani ndi membala wamba wa M- UTM padakali pano e koma tsopano akumabwera ndi anthu chani ti- tinene kuti chikuchitika chani you break it down for us chifukwa ine sindikuzimvetsa Thi- inu ndi amene mwina muzimvetsa akuluakulu Chabwino. this edition ya special Kwagwanji we are zero, zeroing in on the power of delegate 2025 ma ma ma, ma delegate akukonzekera akumabwera mmisonkhano mwa- mwa- kumakumvani mukulankhula ali oo tionetsana Tionana poweruka. yankhula mmene ungathere pamene. tionana poweruka kukumbutsana za ulendo wa 2025 ulendo umenewu pakufunika amene ayende akhale odekha odzipopa onse akumagwa mu ulendo kuli munthu otchedwa delegate 2025 adzatchedwa vota safuna zachibwana ayi Kodi zochita za a Michael Usi mu chipeta chimenechi tizitenge kuti tizimvetse bwanji? Ndiyambe ndi inu a, a pamkulu. Uh, koyamba mwina ndi ndinene kunena kuti a Usi pa ahead of uh, convention uh, adabwera very clear kunena kuti ine mene ndikuzoonera ngati vice president wa dziko komanso president wa utm ndikuona kuti pali zinthu izi izi izi izi izi zimene ndikuona ngati kuti ah, zikusemphana ndi constitution therefore sindikakhala nawo party to that kind of a gathering Ah, before that, mwina two days. nkuti ali chipinda chimodzi anakumana a central committee ausi anali kumeneko ndi amene anachita chair mwina mwina tikapita kumeneko kwambiri na- na- nadziwa kumeneko komano ndima- ndima- ndimadziwa kunena kuti titha kukhalanso ndi ti ma uh, conflicting statements Okay. Ah, because chimene chachi okay ndiyambe kunena kuti ndibwere momwe mwapitako Yes. ku NEC meeting Yes.
Ah, imene kunali ma issues ambiri amene adakambidwa Ah, zina zimene zimene zidakambidwa from the usi side ankanena kuti even meeting imenemo akuti adapanga raise ma issues okay koma mwina sindipita kumeneko Okay. koma i just know kunena kuti ah, anjawala adatiuza kuti adalankhula ndi ausi ausi ali kunja kunena kuti adanena kuti no ine sikuti ndikukatenga injunction imene anthu ena akuganizira nditapanga point out zinthu izizi komano the convention will have to go ahead no ine ndimafuna ndiyambire pamenepopo kuti kudali national executive committee meeting kapena ina yake central, central committee meeting zimene ausi adadandaula za 20 miliyoni chani and that meeting inachita clear ndipo ausi adanena kuti ndikadakakhala nawo ku, ku press briefing koma ndikuthamangira ku, Kunja. ku, uh, ku state house so they had cleared a week before zonse zi- zisadachitike madando onse amene adakhala nawo adachita clear kuti ah, basi we are good ndipo akuti adali kunena kuti ndipo tiyeni tikakumane atolankhani panjapo ndikadakakhala nawo we are all good but inu mukuimvetsa bwanji nkhani ineyo ndibwerera kumbuyo kwambiri Okay. here is a thing and ineyo ndikuona ngatinso kuti sinkhaniso yovuta kuona ausi kukhala kwawo kwa ku utm kwakhala kovuta moyo wawo onse yeah that's why mukuona kuti momwe amapita ku convention iyi akonza clause ina yake mu mu constitution mwawomo mu- Yeah. yonena kuti poyamba president wa chipani amasankha running mate running mate automatically amakhala vice president Yeah. wa chipani ndiye kuti ndi membalaso wachani wa chipani ndi mmene anabwerera ausi so kubwera kumenekoko i think ndokuti anthu ena sadakuvomereze kufikira convention imene yachitikayi Yeah. kwakhala kukukambidwa nkhani zambirimbiri zimene zimakhuza ausi ayi si wa utm eh chanichani apa muona kuti i think in trying to address that Anthu asankha vice president ku convention kumeneko. kuti president ngati angafuna kutenga running mate wina koma chipani chikhalebe ndi vice ndi vice president president wake Okay. so that mwina no running mate yo azakhale kuti mmene tidaonera mwina mwa atupele ndi amutharika Yeah. kuti zitalephereka adabwerera kwawo that's right yeah pamene in this case amapezeka kuti ngati atenga running mate uja running mate amasanduka vice president wa chipani it means ndoti walowa utm by default Okay. so you can see kuti kuyambira kumenekoko kwakhala kuli mavuto throughout stay yawo imene akhala mmenemomo anthu akhala akumaona ngati uyu mmene anabwerera i think anabwera mwina mwake so zina zonse zimene zakhala zikuchitika koko a Usi zidakhala zowavuta kuti anthu a utm ena mwina kupatula a malemu a chilima because i didn't hear kuti anali ndi ma problems ndi iwo because he never appeared for disciplinary hearing. That's right, yeah. so ngozi ija idachitika ndi that background takutengerani pang'ono titaluza a Bingu mdziko muno chifukwa cha ubale umene unali pakati pa Ab- a Bingu nthawi imene ija ndi mai joyce banda anthu ena zidavuta kuti avomereze kuti sopano a joyce banda Ndi president. ndi amene akhala president kudali zinthu zina zimene zidachitika mukuzisiwa so a Usi adakumana ndi mavuto amenewo for him to stamp his authority ngati mtsogoleri zidali zovuta that's why mutha kuona zining'a mikuluwiko imene zimayankhulidwa zomaonesa kuti anthu sakuyenda limodzi that's why even announcement yokuti utm yachoka mu mgwirizano mutha kuona kuti a Usi never agreed to that Yeah. yet he's the president do you think with chilima sitting in that position

amabwera chonchi asuntha so he was playing chasing until i think he realized kuti ah, kodi ineyo izi zimene ndikuthamangisa Zoona. sizinthandiza because anzanga kumasuntha zinthu today whether he made a right decision or not kuti asapite nawo kumene koko amene aluza aja ndiye sakuyankhana pano yeah because the question they're asking themselves today is kodi is kabambe more utm than a Usi

Munazafunsa funso tikupita ku break kodi zimene mukuziona zidachitika uh, kumene amakumana 52nd meeting ya chani cha kudali board ya kumene kuja Global Fund, Global Fund. Global Fund. pamene tinaona azimayi a UTM amakavina kumene kuja mukuziona bwanji ineyo ndikati tikanafunsa azimayi amene aja Ndi zoona. kodi azimayi mwabwera mwasatira ndani Ndi zoona. mwamusatira munthu ngati ndani you understand my That's question right. chifukwa chokuti if i am a member of a utm kodi malamulo a utm amalesa kuti ine nditakhala kuti ndili ndi zochitika zanga anthu azimayi asabwere Yeah, koma taona pamaliro governor analetsa ba majina mapita. that is the thing so that we need to kuzimvesesa kuti kodi anthu akusatira a Usiwo chifukwa chokuti ndi vice president kapena anthu adapita ku msonkhano wa ah, wa boma umene kunali a mcp ndi a utm

congratulations we don't have that on record mwina kutheka zidachitika That- that- that- that's- Yeah, yeah.
chifukwa ndiku- ndikukamba zimene zikufunika kuti kodi a Usi atapanga stay away kunena kuti sindikupanga nawo ah, ah, convention because of the reasons that he gave is he recognizing a Kabambe ngati the new utm president if he's still a member of utm akuona a Kabambe ngati a president awo Yeah.

ndi zolondola kapena si zolondola yes sizichitika kuti anthuwa zonse zimene apanga apapazi mawa anthu ena nkubwera nkunena kuti ayi Munapanga- munapanga zamphusi according to a Soko adanena kuti mm, zonse zija zidasatira malamulo Alo- aloya ayu Aloya akati ayu. so Okay.
yes pamene mwina samu sadafunse uh, adafunsa kuti nanga zimene adalemba a Usi Yes. ndiye aso- a Soko adayankha kuti ine sindinazione Okay. Because ausi angalembera secretary general. Mm. Okay. Now secretary general I think he others peleka ku gulu kwatu. Remember ni baba. Aha, mfandi bwera.
Okay. What I learned now yeah. was kuti ausi akapanga lezi maisho za mkata yao. Yes.
Anauza a secretary general please seek legal advice oh, pa yes. izi. Yes. Mafeses. Okay. Yes.
Now it appears kuti kapena it's alleged

kapena he's still part of utm in what capacity is he recognizing a Kabambe ngati president wawo mm. because as far as we know panopa mm. he's still utm that's why tidaona amwina azimayi a utm aja akupita kumene chifukwa kuli wa utm wawo anavala za utm zomwezo kumasatira wa utm amene ali kumene komwe mm. in whatever capacity ndiye a utm ali ndi ufulu omusatira member wawo zona eh. akudwala kuchipatala atha kuvala salu kukamuona sitifunsa kuti mukamuona amene kuti avala salu ndi member wathu wa utm zona eh. probably that's i'm just thinking it's a very

akabambe akambala ndi amtumbuka ine onsewo ndayankhula nawo Eh, mtumbuka onsewo ndayankhula nawo adanena kuti ife tatuluka alliance kulibe tipite kumapeto nthawi yatithera I, i don't know if you have any comment pa, pa za ausi no i think eh, chofunikira ndi chokuti ausi alankhule tione kuti ayima pati

akudutsa kuti? Is he an independent man now? Does he belong to a certain party, Kodi ku constituency, whatever? ku constituency ayimira? These are things that we need to ask him. Yes. chipani cha timatumaliza pamenepo kuti chipani cha utm chidakapangitsa convention and it was open aliyense amene amafuna kupita akadapita tivomere kunena kuti chipani cha utm chili ndi president situtero Yes, malinga na convention.
malinga ndi convention yawo Yes. dr kabambe now akabambewo timalizire pamenepo madzuwa

kuti anthu ena asu- atule pasi maudindo awo ine ndikugwirizana nazo Okay. koma mwina pamene ndingasiyane nawo ndikuti kodi akuyenera kutula pasi udindo ndi ndani chifukwa chokuti if you ask me mera ceo mutati muone mandate yawo ya mera pali sagula mafuta siku lino koma kodi Izi zimene ndikunenazo mmene mapita waona koma saku- sakutira kula bwana kumene ndimanenazotu kuti mutati muone meba bakhala uje process ya procurement ya mafuta Yes. where is the minister of energy the minister of energy ndi policy tu e koma sangaithawe iyi iya zimene ndikunenazo kuti iwo ngati policy because ngati mera ndi regulator Okay. akuyenera acheke kuti kuli mafuta awo magesi magasi whatever so alipo anthu ena ake amene ali direct involved ena awo ndi okuti ukuyenera kuti timati dotted you need to follow dotted line kuti ukapeze kuti kodi awawa mwina kapena but pali ena ake amene ali direct ceo wa nocma Tingoti Nocmayo, ee Nocmayo, Nocmayo ndi imene imagula mafuta italandira ndalama kuchokera ku Reserve Bank, kusonyeza kuti Reserve Bank ndi imene imapanga release ndalama zimenezo ndiye kuti a ministry a, a, a finance avomereza kumeneko Reserve Bank yapereka ndalama a Nocma akugula mafuta. Now, kodi mafuta sitikugula chifukwa chani? Why do we have shortage of fuel in this country? If we answer that question then you begin to see the patterns because there are patterns. Yeah. Kuti ah ngongole zimene zili kukozo

kwakhala kukuchitika mbwerera zina akuyenera kuti a- a- apange a- adzitsika kumayang'ana munsimo Yes, all right. akapeza kuti ala iwe kuti ndiwe ukusokoneza zinthu apa Yes, all right. so that kind of a process yoti ti- tipange identify the problem ndi ndani it's not happening Yes, it repeats. so chimene chikuchitika tumamalo kendano mwina anthu olakwika pamene wina amene akuyenera kuti apange shoulder the blame

koma haya kuti mwa- we can change no no we cannot change komanso Yeah. chifukwa chokuti ine sindinaonepo anthu okuti apanga zinthu zaku- kusaweruzika akulandira zilango bwino. zimene ndikunenazo chifukwa chimene chocho ndiyeno muyang'ana ku fetereza tikukhala tikukhala Muyang'ana ndimafuna kuti- ndimafuna ndinene kuti ngati dziko tikukhala ndi chidwi cha masankho a 2025 kuiwala amalawi amene ali pano number one Yeah, number one.
two Chifukwaso chokuti anthu ena amene amalawi akutikhulupilira kuti tizilankhula sitikuziwa zimene tikuyenera tizilankhula tikungowanamiza tikungowasokonezanso amalawiwonso because osangolankhula chifukwa uli ndi kamwa alipo anthu ena kunjako amangolankhula chifukwa kuti ali ndi kamwa Kamwa ndi uku. Zizi- zizilumikizana you, you need to understand kodi Eh, better ngati than tikupita ku- ku- kugulu kwa amalawi Zona. tikawauza kuti amalawi Yeah. uyuyu uyuyu tizikhala tikuziwa kuti kodi uyuyu amapanga chani so that tikamchotsa uyuyu titangochotsa lero uyu vuto tathana nalo Tasova. koma Can you say that again?
Amapezekatu pena anthu anadulidwa mwendo akuti anka- ankaganiza ngati mwendo uti udali ndi kansa pamene vuto sidali mwendo. Anadulidwa komwe.
ndimafuna mbwereza mene Then manena kuti- Yeah, munanena bwino kwambiri Yes. Zi- kuti zimveke alipo anthu ena That's right.
amene akumangolankhula kupita ku- ku- ku- kugulu kwa anthu kukauza "Eh, tithane ndi uyu chanjani koma pali anthu ena ake oti utachotsapo iwo vuto sikuti silitha koma alipo ena titati timchotse ameneyo uyu ungomchotsa ameneyu kuti uyu achoke Eh, eh.

Ndiyene ndimanena kuti pamene tikusamala za masankho a chaka chamawa tidziwe kuti tiliso ndi anthu amene afunika athire mafuta Yes. apite ku ntchito Yes. tisangosakha- tisangokhala ndi chidwi cha tidzawine 2025 anthu akuvutika atate can we, can we deal with this problem munthu wa njala Yeah. wa lero simungamuuze kuti samalira mitengo usamadule mitengoyo mitengo imabweresa iye afuna mtengo omwewo kuti aphikire leroli kuti adyere nsima when people are, are, We are ali so ndi focused ute- on winning in 2025. We were like, eh? pakakaza delegate nthawi popombano samayiwale